Moni moni nde tikadalitu mchigawo cha Singapore eti dziko limene anthu ambiri aku Asia amapita kukagwirako ntchito. Tengani chakumwa, khalani pansi, ngati chilipo chomwera tiyeni ticheze. Iyi ndi nkhani ya mtsikana uyu dzina lake Jane la Puebla. Jane mu chaka cha 2005 anali ndi dzaka 26 iyeyo anali ochoka ku philippines islands anachoka ku philippines kupita ku singapore anapita ndi cholinga chokagwira ntchito anasiya mwana ndi mamuna wake chifukwa choti moyo wawo ku philippines unali wovutika kwambiri nde anamva za mwayi umene anthu amapeza akapita ku singapore ku singapore kuli ndalama, anthu amagwira ntchito zing'onozing'ono ngati zokilina nyumba nkumapanga bwino, nkumatumiza ndalama mmakwawo nkumapanga bwinobwino, kumakhala bwinobwino. Nde iye anapita kuti nayenso akapeze mwayi umenewo ndipo anapeza ntchito mnyumba ya anthu ena ake ochita bwino banja la, la anthu a zaka mma 30 chakuti koma ogwira ntchito zawo zapamwamba za chani nde anali cleaner wa kunyumba kumenekoko. Panalinso mtsikana wina ochoka ku Philippines komweko, anali mnzake wa Jane uja. Mtsikanayu dzina lake anali Gwen Aguilar. Gwen anali ndi zaka 29. Nde Gwen ndi Jane anali pachinzake, anali ma best friends, anthu amati anali ngati ma sisters. Amayendera limodzi, akapita kokagwira ntchito, akachoka kogwira ntchito, amakakumana pena pake akacheze pa cafe, amwe coffee pamenepo. Chinali chikhalidwe chawo basi, anthu ogwirizana. Nayenso Gwen anali kuti kwawo ku Philippines anasiya mamuna ndi ana amati akamagwira ntchito amatumiza ndalama kumuzi kwawoko kunena kuti anthu adye eti amada, amadaliridwa onse awiri nde anapezeka kuti Jane anatenga ngongole kwa ma loan shark zangati zakatapira izi chifukwa choti ndalama zake sizimagwira bwinobwino izi sizimakwanira ayi atatenga ngongole chonchicha imamuvuta kubweza nde paja za katapira ukachedwa imangokwera ndalama ija nde ndalama ija imangoonjezereka imangoonjezereka mpaka kupeza kuti ali ndi chingongole chachikulu nkuyamba kukanika kutani kubweza nde amakanikanso kutumiza ndalama kumuzi mwana ake ndi amuna ake anayamba kuvutika kuti "Ah, kodi sono tikudikira inu kumeneko koma ndalama zikumavuta mpaka anapeza kuti anabanidwa banidwa kutenganso ngongole malo ena chifukwa choti samatha kubweza ngongole nde amavutika kwambiri ndiye zinafika poti amakhalira kudandaula kwa gwen kuti gwen zandivuta ndiuze kuti nditani komanso gwen nayenso mavuto ake analinso chimodzimodzi kusiyana kwake kunali kuti gwen analibe ngongole amangogwira ntchito yakeyo atapako kandalama pamenepo atumiza kumuzi mwana wake ndi amuna ache azidya nde anayamba kumva chisoni ngakhale iye analibe ndalama zambiri amamumvera nzake uja chisoni kuti ali pa mavuto sizimayenda ayi jeni anapita kwa gweni kukampempha kuti gweni ineyo palibenso kulikonse angandilole kutenga ngongole andibana kwina kulikonse ndilibe kena kalikonse kumudzi anthu alibiretu kena kalikonse ngati ungathe chonde ndigaire ndibwereke ndalama ndigaire ndalama nde Gwen anamuuza kuti nanenso ndili ndi vuto chimodzimodzi. Sindingathe kutani kukubwe ndilibe ndalama yoti ndingakubwereke. Ndipo nzake uja samamvetsetsa kuti uyu alibe chifukwa nayenso ndalama yake yonse amakhala kuti atani watumiza. Akangogwira watumiza yomwe amatsala nayo ndi yokudya pamene analipo. Nde anabwera ndi nzeru ina Jane uja kuti bwanji iweyo Gwen chifukwa chonena kuti iweyo dzina lako silinawonongeke ku ngongole Unditengere ngongole iweyo mu dzina lako undipatse ine ndidzikubwezera ndama iweyo uzitani uzipereka uja anakayikira kuti mm, koma pamawa sizizandivuta izi anamulumbiritsitsa jeni kunena kuti chonde ndithandize zandivuta sinditha kutenga ngongole koma iweyo khoza nditengera ngongole nde gweni uja anavomera anatengadi ngongole ya 2000 dollars nkumpasa nzake uja jeni analandira ndalama anatumiza kwawo anapangira chilichonse chomwe amafuna kupangira Mu September 2005, mzimayi wina amapita ku ntchito, nayenso anali maid, amapita kokagwira ntchito nde ali pa bus stop akudikilira bus anaona bag ina yake yodabwitsa nde iye amadabwa kuti kodi ichi ndi chani nde anango ka chinampangitsa nchani koyamba amaona ngati wina wake anagula shopping nde waiwala kapena china chake nde Atavundukula anapezamo ziwalo za munthu. Ndiye iye anayimba foni ku polisi. Apolisi anabweradi anapeza miyendo ndi mikono koma mkono umodzi unali oonekera kuti walumidwa ndi mano. Munthu anali atatani wawuluma mkono uja koma chifukwa chonena kuti panalibe mutu samadziwa kuti munthuyo angakhale ndani. Ndiye anatenganso dzanja lomwe analipezalo kukayeza ma finger print anapeza kuti ma fingerprintwo anali a Jane koma samadziwa kuti Jane akukhala analibe information yambiri kenako tsiku lomwelo analandiranso chani foni ina kunena kuti kupaki kwapezeka chikwama china chake anthu atatsegula chikwamacho apeza kuti muli mutu wa munthu ndi chidalichi. Anathamanganso anapita kumeneko anakayang'ana anapeza kuti mutuwo unali wovindikiridwa mu nyuzipepala. Atachotsa nyuzipepala ija anapeza kuti kuseri kwa nyuzipepala pena pake wina wake analembapo adiresi nde anadziwa kuti amene amakulunga mutuwo mu nyuziyo sanaone adiresi ijayi nde ananyamuka kupita kunali adiresi ku adiresi kuja anapeza kuti anapezeka kuti apita kunyumba kumene kumagwira ntchito gweni kuja Atagogoda anapeza kuti kuli Gwen. Abwana ake kunalibeko. Anampeza Gwen anaoneka kuti anali okwiya kwa basi kuti apolisi afikako. Anayang'ana mnyumba anapeza kuti mnyumba munali mwabwinobwino, munalibe magazi, munalibe chani. Komanso kuona kuti anali mfilipino, anamufunsanso kunena kuti ukumudziwa Jane? Ndiye ananena kuti ndikumudziwa. Nde apolisi nthawi yomweyo anammanga Gwen uja anaona kuti anthu ali too close kunena kuti tapeza munthu oti ndi nzake, address yachita lead kutiko kwa iyeyo nde anamtenga komaso nthawi yomweyo anatenga anamuyeza mano ma dental records nanga si munthu uja anali oti walumidwa mkono atamuyeza mano anapeza kuti mano amene ana anauluma mkono uja anali mano a a Gweniwo nde anammanga mlandu wokupha ndipo kuti ku Singapore chilango chawo ndi yoti ngati wapha munthu nawenso utani uphedwa nde anamufunsa Gwen kuti chachitika ndi chani chifukwa anapezeka kuti mnyumba muja iwo aja amakhulupirira kuti munthu waphedwa mnyumba koma nyumba inali yokilina kwambiri munali simumaoneka magazi nde anatenga luminolyi ndi kemiko imene akayifaya mmalo monena kuti munali magazi kemiko ija imachita react ndi iron mmagazi mwa wina aliyense muli iron nde iron uja akagundana ndi luminol uja amawala Nde paliponse pamene panagunda magazi pamawala. Anapeza kuti panali magazi pena paliponse mzipinda mkolido, mzipinda zosiyanasiyana kuti i kumachitika chani kuti zipinda zingapo zikhale ndi magazi mkolido pena paliponse. Nde iye uja anafotokoza kuti chomwe chachitika nchonena kuti munthuyu anandiuza kuti ndimtengere ngongole. ya 2000 dollars nnatenga ngongole nnampatsa nnamuuza kuti ineyo ndilibe ndalama iye ananditsimikizira kuti azibweza ngongole ija nde nnamuuza kuti ayamba kundivutisa afuna ndalama koma munthu sakunditani sakundipasa inenso ndilibe ndalama yoti ndingamabweze ngongoleyo nde anthu aja ayamba kundivutisa mpaka ndalama ija yachita double yafika 4000 dollars ngati munthu ndimakanika kubweza 2000 ndibweza bwanji 4000 ndikamufunsa munthu ndi mzanga wapamtima ndipo ndinamkhulupirira angondithawa Zandichita affect kwambiri mpakana ndili depressed kwa nthawi yayitali. Ndafika pokanika kutumiza ndalama kwathu, ndikukanika kudyesa mwana wanga, ndikukanika kudyesa aliyense, ndikukanika kuthandiza aliyense. Ndasanduka kapolo chifukwa cha ngongole imeneyi. Ndikamufunsa ankundiyankha mwano. Ndiye ndinamuuza kunena kuti undipase ndalamayo, ndiye anachita makani nkubwera kunyumba. Ndiye tinayamba kukangana. Nayenso ati amayankha kuti nanenso ndalamazo ndilibe, ndiye ukuona ngati nditani? ndiye amanena kuti ngongole ndi yako siyanga ndiye iye akuti ndilibe nazo ntchito inenso ndilibe ndalama palibe chomwe ndingachite ndiye uyoyo Gweni ati anamuuza kuti iweyo uli ndi katundu odula wonena kuti ukhoza kugulitsa kumuuza jeni kunena kuti yes ngongole iyi ndinatenga chifukwa cha iweyo sukundibwezera nde pa chilungamo chake uli ndi digital camera yodula kwambiri gulitsa digital camera yakoyo gulitsa tizinthu tako todulato ndalamazo tibweze ngongoleyi Nde akuti anayankha mwano kwambiri. Jane uyu ati sindingagulise katundu wanga chifukwa cha ngongole yoti ili mdzina lako. Anthu aja nkupeza kuti anayamba kumenyana. Mnyumba muja ati kunali kumenyana kuchoka chipinda ichi kupita chipinda ichi. Kuchoka chipinda ichi kupita chipinda ichi. Nkona pali ponse pamaoneka chani pamapezeka magazi. Nde anapeza kuti wamphamvu ndi amene anawina. Ndewu yawoyo and wamphamvu anali Gwen. anapeza kuti anam'menya kwambiri nzakeyo mpaka kukomoka. Jane ati anakomoka. Atakomoka, Gwen anamusiya. Ati kenako anadzidzimukanso a Jane aja. Atadzidzimuka, Gwen anapitiriza mpaka nakumutani kumpanga strangle, kumkhika pakhosi mpaka Jane kumwalira. Atafa Jane uja, Gwen ananyamuka kupita ku shop kukagula ma, ma plastic bag ndi sowo zomuchekera mpamene amamuchekacheka nkutani nkumuika mbagi mabagi nkungonyamuka kukangoyika pa, pa stage ina kukangoyika mu park ndiye zimadabwitsa kuti sanapange zoti abise ayi anthu ena akanatha kupanga zoti sapezeke koma kukaika pa stage kapena kukaika mu park malo onena kuti muli modutsa anthu ambirimbiri nde anampanga evaluate kum ujeni mental health yake anapeza kuti mutu wake sumagwira ayi kuti ngongole inamusowesa mtendere kwambiri komanso abale ake samadyadi ana ake anasiya kudya anali ndi njala amavutika chifukwa cha ngongole ya nzakeyo komanso atatafu- atafufuza kwambiri ati anapeza kuti Jane-yo ndi amene anazampanga provoke iyeyo kuti one anampempha ngongole komanso amamkulira mtima kumuchita mwano komanso ataye anapeza kuti anavulala kwambiri olo Gwen-yo kuti ndewuyo inali yoti anthu inali 50-50 kuti olo amene amamucheka pakhosi Gwen-yo anaona kuti nayenso anali kuti nzakeyo anayesera kumfinya pakhosi anali ndi ma injuries amphamvu kwambiri onena kuti anthu anamenyanadi komanso anachita interview anthu anapeza kuti Ngongoleyo inampangadi affect kwambiri anali depressed kwambiri anapempha ma lawyers anapempha ku high court kunena kuti bwanji muchite consider kuti musamuphe munthu uyu musamupange sentence to death chifukwa choti situation yake inakhala ngati anachitidwa force into situation yoyipa ndipo analibe cholinga chomupha nzake, zinangochitika kuti anthu akumenyana mpakana wina anafapo zomuduladulazo nzosamveseseka kuti zinayenda bwanji koma anapa ananena kuti kumuduladula ndikukamutayira malo owonekera showed zoti mutu wake sumagwira chifukwa mutu wake ukanakhala umagwira mwina akanayesera kubisa koma sanabisa khoti linamumvera chisoni ndipo linagamula kuti akhale zaka 10 mu prison Iwo anagamula kuti anachitidwa provoke koma chifukwa choti anapha munthu oyenera kulangidwa ndithu nde anamuchita sentence to 10 years mu prison chifukwa cha manslaughter. Analowa mu prison 2005 anatuluka kale 2015 anabwerera kwao. Koma imeneyi ndi nkhani ya Gwen ndi Jane pachinzawo. Point yomwe ndachita note ndi yoti ma cases amene ndachita cover aku a anthu aku Philippines akumakhala ama best friends ma best fre- best friend kupha best friend nzake ku Philippines kokhakokha makesi onse atatu omwe ndapanga cover imakhala yokhudza best friend nde nkhani zake ndi zimenezo ngati mulibe ndalama musayese- musayesere kumubwereka munthu komanso munthu akabwereka akamabwereka ndalama muzikayicheka kunena kuti munthu uyu ali mposition yoti angandibwezere chifukwa nzongobweretsa maudani osaile- osayenereka coz nthawi zina anthu amabwereka ndalama akuziwa kunena kuti alibe njira ina iliyonse yobwezera ndalamayo nde kupewa zinthu kungozifufuza bwinobwino mukhale ndi weekend yabwino